fa an ba Ayisa le to k'a fɔ k'a kana muso bɔ sankaso sanfɛ k'o lajii juraka don ma bɛ faa a ye muso to sanfɛ yen an ba Ayisa le tun to k'o fɔ a bɛ to k'a fɔ a filanan ko a ye muso lɔnniya a ye muso lɔnniya suran nin na i bɛ muso sigilen ka suran nin fɔ a ye a sabanan an ba Ayisa bɛ to k'a fɔ aw kana muso lɔnniya lɔnni bɛɛ la fo ka caya n mako bɛ min na ko muso ye suran nin kalan o suran nin alahu taala ko ko suratun an yɛrɛ ko suran nin ye mɔrɔsɔ dɔ ye suran dɔ sura kɔrɔ arabukan na fɛn min ka bon a daraja lo

ala aw a bɛna waaju n'a ka suran nin kalan ka kɔrɔ la a bɛ waaju jɛnɛyakɛla musoman wazani ani jɛnɛyakɛla cɛman a ye bugɔli kɛ kelen kelen

Muminu na mɛ jɛnɛyakɛla cɛman a tɛ furu kɛ fɔ jɛnɛyakɛla cɛman ka kan ka jɛnɛyakɛlamuso de furu walima a bɛ musiriku muso furu

nin bɛɛ kɔfɛ o ka o ya tuubi cɛ ɲɛ alahu taala yaafa masa lo hinɛ masa lo mɔgɔ minnu dɛ o bɛ bonni kɛ
o furu ɲɔgɔnw na
suhadaw

adamaden kelen kelen bɛɛ olu la fɛn na o ka fɛn min kɛ
jurumun na o b'o sɔrɔ
min dɛ ta
ya bɛ yen
min dɛ min ka doni tali kɛ jurumun nin bonya na olu la
jangata min ka bon lahu a b'o ye
Mɛ mun kosɔn alu ka kuma nin mɛn tuma min
mumini ninnu ma bila u kɔnɔ cɛ ni muso ninnu hɛrɛ la o yɛrɛ ye wa olu ma fɔ mun na ko nin ifukun mɔgɔ sɔn ma fɔ faniya don faniyaba mun kosɔn o tɛ na
ni seede naani ye a ma dɛ
n'o ma na ni seedew ye olu wo dɛ olu le bɛ nkalontigɛlaw ye ala yɔrɔ walawla fadlu n'ala ka fisamanteya tɛ aw ma a n'a ka hinɛ Diɲɛ nin kɔnɔ ani lahara kɔnɔ lamasakum fɛn tun bɛ na aw sɔrɔ afadtum aw sogobala min na min na azabu tɔɔrɔ tun b'a sɔrɔ jankata min ka bon tuma min talakawna a bɛ kuma nin filifili bi a n'a nɛnw ye wataqulu a bɛ fɔli kɛ n'a daw ye fɛn na laysa lɔnni tɛ aw ye n'a ye dɛ
alu bɛ kuma nin kɔrɔfɔli kuma nin a b'a miiri la
ko kuma nɔgɔman don

nkalonba ya'izukumullah ala b'a waju ko a kana kɔsegi nin ɲɔgɔnna na abada n'aw kɛla muminu ye wa yubayyinu ala bɛ bangeli kɛ aayaw la aw ye ala dɛ lɔnni masa lo hikima masa lo mɔgɔ minnu dɛ o b'a kanu an tashi'a alfahishatu Mɔgɔ minnu b'a fɛ ko jɛnɛyako ni kuma cɛjugu ka jɛnsɛn mɔgɔw la minnu limaniyana jankata min ye mɔgɔ dimi a b'o ye diɲɛ in kɔnɔ ani lahara ala de a bɛ lɔnniya kɛ aw dun la ta'lamuna aw tɛ foyi lɔn

a bɛ setani bɛ yamaruya kɛ ni kojugu ye ani ko kɔnnin n' ala ka fisamanteya tun tɛ aw ma a n' ala ka hinɛ ma zaka min ahadin mɔgɔ si tun tɛ gbɛya abada aw la dɛ nka ala dɛ ale de bɛ saniya kɛ mɔgɔ la min diyala a ye ala mɛnni masa lo lɔnni masa lo wala ya'tali ulul fadli fisamanteya dungow kana kali aw la ani yiriwa k'o tɛ na ɲɔgɔnya surunya dungow ma ani miskinuw ma ani muhajiruw ma ala ta'ala ka sira in kan o ka yafa o ka makoto Ala tuhibu yala ninnu t'a kanu ka ala bɛna yafa olu ye ala yafa masa lo hinɛ masa lo mɔgɔ minnu dɛ o bɛ bonni kɛ musana musow la ne ye ɲinɛbagaw ye muminu musow la o dangana diɲɛ in kɔnɔ ani lahara lon jangata Min ka bon a b'o ye lon ko suma tashahadu alisina o nɛnw bɛ na seedeya o ma a n'o bolo dɛ a n'o senw fɛn na o kɛla o bɛ fɛn min baara o lon na yuwafihumu ala b'o dafa o ka diinɛ in na min ye sara cɛn in ye o bɛ na lɔn k'a fɔ ala ala tigitigi

Ala siranbagaw ye sisan an ka daminɛ yɔrɔ min alahu taala ko bisimilahi rahmani rahim ko suratun n'an bɛ kalan kɛ an t'a fɔ ko suratu bakara suratu ni suratu ni o kɔrɔ le a bɛ na fɛn dɔ de daminɛ mais arabukan na suratu kɔrɔ le ko bonya daraja an bɛ to k'a fɔ an ko kitabu dɔ bɛ yen a kitabu tɔgɔ ko situ shuara n'i k'a kalan k'a faamu n'i kɔni k'a faamu n'i bɛ tafsiri kɛ tafsiri arabukan bɛ nɔgɔya tuma dɔ yan ni karamɔgɔ b'a fɔ ko ten a bɛ na détail wɛrɛ di mais i b'a lɔga lɔ parce que ale nana kurana ɲɛ o dɔnkililalaw lo poètes u bɛ se dɔnkili la e arabu bɛ dɔnkili lɔn bɛɛ ye n'a k'a sɛbɛn foti t'a la an ka wagati fana na bon an ka wagati tɛ an faw lo an wulila k'an fa minnu kɔ sɔrɔ an fɛ yan min fana tun bɛ dɔnkili dɔn bɛɛ bɛn'a ka dɔnkilila ma o tun ye Agibu Soso Segu ale a sigilen bɛ to ten a b'a kɛ a b'a sɛbɛn i kan bɛ se ka diya dɔnkilila la i y'a dɔnkili yɛrɛ bɛ diya maa ma ɲi bɛ kɛ o foti bɛ k'a la parce que dɔnkili bɛ peze de minɛn dɔ de a bɛ k'a kɔnɔ minɛn dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko baharu wafir n'i bɛna dɔnkili bɔ baharu wafir la i b'a bila minɛn min kɔnɔ u b'a fɔ o ma mafaalatun mafaalatun faulu mafa'alatun mafa'alatun n'i ma bila o kɔnɔ a ma ɲɛ ilahi ya ilahi ya ilahi tawbatan qabla al-manuni o y'ale ta minɛn de ale y'a minɛn de ye n'i k'ale bɔ o minɛn kɔnɔ i kan bɛna diya dɔnkili la mɛ a ma ɲɛ dɛ min yɛrɛ bɛɛ bɛ se ka min kɛ u b'a fɔ o ma ko masakin baharu masakin ko miskinw ta o de ka nɔgɔ n'i ka biki ta i bɛ se k'o sɛbɛn n'i bɛ fɛ k'i yɛrɛ bɔ dɔnkililalaw kana na fɔ foti b'i ya ko la wala i b'i ya dɔnkili la n'o ye mɛ ala k'an ya cɛkɔrɔba kɔrɔw sɔn dɛ an ya cɛkɔrɔba kɔrɔ yaani o bɛ dɔnkili ninnu cogo min o b'a sɛbɛn cogo bɛɛ surtout shu'ara o kɔrɔ de ko dɔnkililala wɔɔrɔ mɛ min ka tɔgɔ sɔrɔ o de ye umuru kayisu ye o umuru kayisu nin a tɛ karamɔgɔden ye ala tɔgɔ la a man ca karamɔgɔden ninnu a b'o bolo mɛ ne kɔni bɛ kangari min la karamɔgɔden bɛɛ y'i yɛrɛ kɔlɔsi ka bɔ umuru kayisu na se k'o di ma mɔgɔ sɛbɛ kalanden kɔni n'i bɛ nɔɔrɔ sira kan kana don olu la quoi walayi an n'o k'a d'i ma peut-être i marchandise lo i bɛna a feere dɔ ma ni dɔ nana i t'a jama wa ka mɔgɔ min la mɛ ka fɔ i bɛ to ko n'i ma farati i bɛ minɛ muso ko la dɛ i tɛ se ka b'a bɛɛ la o o ye umuru kayisi a yɛrɛ tellement a ka muso ko kɛ ala tɔgɔ dɔ tɔgɔ la ala la muso bi looru tile kelen o tɛ foyi ye a ye muso ko kɛ muso bi looru wa o ka dɔgɔ a ko la o ye mɔgɔ sugu jumɛn de ye mɛ o ka kitabu min kɛ n'o dɔnkililala wɔɔrɔ ka kɛ ale bɛ yen nabiga bɛ yen antara bɛ yen tarafa bɛ yen o mɔgɔ damani o ya dɔnkili kɔnɔ

kuranɛ de kuranɛ fana jigila ale kan o kuma nin kan fɛn b'a to a ye nɔgɔya i ma dɔnku ala bɛ an ya sura daminɛ min na ala ko suratun bonya bonya ani daraja anzalnaha ala ko an ka sura nin jigi o ka ca kuranɛ kɔnɔ est-ce que ala ka ca de mɛ a b'a ka bonya de la kɔmi bɛ kuma tubabu kan na ala ko anzalnaha an ka sura nin jigi an k'a faridaya fɛn min b'a kɔnɔ ala ko k'an k'a jigili kɛ kabako la n ka dalu k'a kɔnɔ dalu bangenin a kɔnɔ n'o kɛ mɔgɔ sɔrɔ ali a bɛna waju ala k'o fɔ kuma daminɛ de sisan a ka fɛn min kɛ farida a bɛna kuma sisan a ko azza ɲamɔgɔyakɛla musoman ani ɲamɔgɔyakɛla cɛman sisan e yɛrɛ ka kan k'a faamu a ko a y'o bugɔ jɔn y'o bugɔ ɲamɔgɔyakɛla tɛ se k'a yɛrɛ bugɔ o bɛ kuma na

a kana na ɲagami a ma ala yɛrɛ b'a différencier la ko a kelen kelen ma la n'i b'a faamu na nɔntɛ n'o nana ni mɔgɔ looru ye ten ko ninnu de ka cɛnni kɛ a y'o bugɔ a ma i ko a bɛɛ mɛ n'i ko o kelen kelen i b'a fɛ k'a jira an na de i sɛbɛ don ala ko kulla wa a y'a kelen kelen bɛɛ bugɔ miata jaldati a y'o bugɔ jalda kɛmɛ golo tɔgɔ da arabukan na golo golo de donna bugɔli nin na n'a b'o bugɔ a y'o bugɔ ni golo ye golo kami seyidina umar alayhi salam seyidina umar ka wagati la o nana ni mɔgɔ dɔ ye ko ka a- a golo kami a ka jɛnɛya kɛ seyidina umar ko i taa bisan ta o taara bisan kɔgɔn dɔ ta ka na seyidina umar ko nin man ɲi Nin tɛ kɛ nin tɛ kɛ ka mɔgɔ bugɔ ten hali daaba tɛ unhun a ye taa dɔ wɛrɛ ta u taara dɔ ta magamannin hali o tɛ jakuma tɔɔrɔ a ko nin fana tɛ cɛmancɛ ta o de sariya la bugɔli bɛ kɛ ni bisan min ye a tɛ kɛ ni bisan kura ye naam nin bɛɛ tɛ sɛbɛn o e yɛrɛ de b'a ɲini k'a kalan hun o de kosɔn n ko question yɛrɛ bɛ yan de a tɛ kɛ ni bisan kura kura ye bisan kura kura ale ma mɔgɔ bugɔ fɔlɔ bugɔli ka ja ale ye a tɛ kɛ fana ni bisan kɔrɔnin ale mɛnna a la a yɔrɔ dɔw tigɛ tigɛ la a bɛ kɛ ni cɛmancɛta ye kelen a filanan n'o bɛna bugɔli kɛ o bɛ cɛ nin bila a y'a fani o bɔ a la min b'a bugɔ a tigi kana kɛ cɛ kɔgɔninba ye n'a b'a bugɔ fana a kana a bolo wuli ka taga fo ka nin bɔ kɛnɛ ma parce que o ye mɔgɔ faga ta de ye n'a b'a bugɔ a b'a bugɔ ten bugɔ ten kelen fila saba hɔn ka taa kɛmɛ dafa mais a ye kɛ mɔgɔ ye min bɛ nɔbɔ a b'a lɔn k'a bugɔ la muso n'o bɛ bugɔ ale tɛ fani bɔ mais a tɛ fani girinman fana don fani fiyɛnman o b'ale sigi le ka buguri bɛɛ bila ka cɛncɛn bila ka ji kɛ cɛncɛn kan ka ji dɔ k'ale yɛrɛ kan k'a bugɔ fɛn b'a to a kana lɛbu ni muso bugɔli cayala a bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ sariya tɛ lɛbu fɛ an tɛna ɲɛgɛnɛ ni ji lɔn ka bɔ ɲɔgɔn na mais sisan an bɛna min bugɔ a man kɛnɛ a dun ka jɛnɛya kɛ a man kɛ a man kɛnɛ o mais bana sugu fila le bana min n'a bugɔla a bɛ sɔn ka sa a b'ale to yen f'a ka taa kɛnɛya mais n'a y'a sɔrɔ a ka ko dɔ le kɛ min ye saya ko ye n'an dun k'a bugɔ bugɔ ni a bɛ na sa an bɛ saya le kɔ yɛrɛ an ma ɲɛ a m'a faamu wa aa a ka kan ka faga le o naamu an ka kan k'a faga le Mhm. bon fɛn min ka kan k'a faga bana min b'ale la nin n'an sera a ma a bɛ n'a faga hali bana tun t'a la a bɛ n'a faga le an b'a bugɔ kɛ An b'a bugɔ. O ka- o fana ye kiti dɔ ye naamu a kiti wɛrɛ ala ta'ala ko ko a y'o bugɔ a kelen kelen bɛɛ i bɛ n'a lɔn ala m'a ɲɛfɔ mais ile yɛrɛ b'a lɔn ala kan tɛ mɔgɔ furunin mɔgɔ furunin ma furunin tɛ bugɔ ale bɛ kɛ di ala m'an dɛmɛ ka furu parce que furu kɔrɔ le ko dɔ b'i bolo min b'i bolo nin i taala dɔ wɛrɛ ɲini ko k'i bon de k'i fa mais nin ye jɛnɛya ye mais ni bugɔli fana kɛla cɛ nin n'an k'ale bugɔ yan a bɛ taa don kaso la de yamusokɔrɔ a bɛ kɛ ten de cɛ bɛ bugɔ ka taa don kaso la muso bɛ don kaso la wa la sariya yafala ale ma a bɛ bugɔ ale bɛ to yan min a tɛ ja ta ala ko wala ta'khuzkum filanan ra'afa ala ko a y'a jija hinɛ kana a sɔrɔ dɛ bi aa hinɛ bɛ a hinɛ bɛ ala ko a hinɛ bɛ ne la ka tɛmɛ alu kan a y'a bugɔ bugɔli juru bɛ mɔgɔw la caman n'i ma bugɔ diɲɛ na i bɛ bugɔ lahara

walima a bɛ mushriku muso furu kuma nin n'a danna o ma mɔgɔ caman bɛna minɛ dɛ azani yan an bɛ taa ye sura ni daminɛ ala ko ko azani wazaniyatu a ko jɛnɛkɛla musoman ani cɛman k'an y'o bugɔ tafsiritigiw ko mun na ala k'a daminɛ muso la Mun na ala tun kan ka fɔ ko cɛ ye kɛ a k'a daminɛ muso la o kɔrɔ de muso de ja ka gbɛlɛ muso de b'a ja cɛ la kɛ n'o tɛ cɛ kɔni bɛ n'a ye o o bɛ a tɛ ten ee a y'a kali a y'i sigi a y'a kali i kali ko fo n'a y'a sɔrɔ i ma nin kɛ ala bɛ nin kɛ muso ka teli ka kali ni cɛ ye dɛ ale joli ka kalan mais muso de bɛ sira di o de kosɔn ala ka daminɛ ale la miseli ne ka miseli ta ten gese b'ile bolo miseli bɛ ne k'i b'a don n ya miseli wo la n'i ma sɔn i t'a don rendez-vous dila ile de ma ile de fana sɔnna ka bɔ mɔgɔ si t'a ye ko ɛɛ cargo de nana lɔ da la k'i n'i ta k'i t'i forcer marasa marasa marasa marasa téléphone message Aa message bila ka na i bɛ yɔrɔ jumɛn n bɛ sira kan n bɛ nana a donna ta bɔ la ten ale de b'a jɛ a cɛ fana bɛ fanga sɔrɔ o la ala ka daminɛ ale la a nana se sonyali ma ala ko assariku son cɛman a ma daminɛ o la parce que cɛ de ja ka gbɛlɛ sonyali la a tɛ ten ala ko ko mɛ ko jɛnɛyakɛla cɛman bɛ jɛnɛyakɛla musoman de furu n'a tun danna ma a bɛ gbɛlɛya ni mɔgɔ ma bɛna muso furu e min ka jɛnɛya kɛ ka kɔrɔ i bɛ muso de ɲini min ka jɛnɛya kɛ walima mushriku nin nana bɔ yen ala kira alayhi salam a nana bɔ madina a taara maka ani mɔgɔw taala fantanya bɛ makakaw la dɔw k'u ya nafolo to kira kanu kɔsɔn tagala alayhi salam o taara se madina madina rideau bleu tun bɛ yen arabumusow tun bɛ yen o b'a sɛbɛn o ya da kan n'i bɛ na olu bɛ yen i b'o sara mais wari b'o kun sisan makaka dɔw nana a ye tɔɔrɔ b'olu la o tɛna jɛnɛya kɛ mais o bɛn'o furu k'o bɛn'o furu n'o k'o ta furu la la o ya musaka bɛ nɔgɔya a dɔw bɛ ko ko Umu Mahzul ale de tun b'a ko ɲɛfɛ jɛnɛyakɛla musomanw ma n'i le k'o furu i fana ye jɛnɛyakɛla ye donc mɔgɔw nana méfier ɲɔgɔn na tumana min na ni cɛw taara kɛlɛ kɛ kɛlɛyɔrɔ la cɛ le bɛ taa cɛ bɛ sa musow bɛ to yen a tɛ ten cɛ bɛ sa musow bɛ to yen o tuma musow tɛna furu tugun wa ala nana aya nin bɔ yen fankihu ma taaba lakum mina nisa a ye muso ta min diyara a ye a y'a ta parce que ni aya in tun tola a man ɲi a kɔrɔ wɛrɛ ye n'i k'a mɛn arabukan na ko nakaha nikahu furu nin o kɔrɔ le ye ko ka se ɲɔgɔn ma k' a kɔrɔ